ndewonụ ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọlịa ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị nke onye chi nya zelụ ibe nji maka ya bịa bụ ka anyị kparịa maka otu ndị Igbo si ebi ndụ ọ ibe channel a nọ na ya ọ nya mere anyị ji euselụ igbo wee na-euse igbo wee na-ekwu ibe gbasara ndụ anyị ka anyị wee na-akọwala ndị ọzọ ka anyị si wee nọlụ ịghọtago ị ma na o nwere ụmụ ibe a bịara ba chịkọ ọnụ sị na ọ ka ndị igbo si eme ma ba amara ndị igbo so channel anyị a bụ na anyị nwee ike ị na-ekwu otu ọbụla o si na-epe mpe anyị nwee ike iji wee kọwala ndị amara maka o nwekwu ndị Igbo ndị be anyị amarakwu aghọtara ebe ba si ọnụkụ ba si ịghọtago so na ọ ibe channel a nọ n'enu ya so bịa bụrụ ya ọ nya ka m ji bịa tata sị ka anyị tụghe ya bụ okwu ọnụ kedu okwu a na-ekwu ibe a o wee bụrụ okwu gbasara oge ọbụna a na-ekwu sị na ndị Igbo ndị Igbo aghara anọkọnwu ọnụ aghara achịkọnwu onwe ba ọnụ n'ebe ọbụna ba nọ na ba na-ese na-agha na-ekpokọ na-anọ because na ba anara ekwe ekwe o nwere mba na ọzọ a na-ewe ya na ịnọkọ with ndị Igbo na ọ sọ trouble maka ka ba bụ maka ba anara ekwe ekwe ịghọtago nwekwa ibe ọzọ na-ese na ọ bụrụ na onye igbo ara anọkata nọlụ ndụ aghọrị anya onye igbo abịa ara anọ ị bịa na ọ chakpa anya echinye anya enu ọ tụọ gị egwu jewele mba ọ bụrụ ka anyị si wee nọlụ okwu ya na-ese so wee na-asị ka anyị were ohere a wee tụnye ya bụ okwu ọnụ maka na ya bụ okwu agabago wee metụtabekwuo ndị be anyị kwu wụ ndị Igbo ịghọtago o nwere sometimes ya anọlụ na-ekwu okwu onye Igbo anọlụ na-ekwu na ndị Igbo aghara achịkọnwu onwe ba na anyị osoro ndị osoro ndị mba n'ọzọ na-ekwu na anyị ara achịkọnwu onwe anyị na maka na anyị na-esi ọnwụ maka na anyị nwere anya ukwu eji wee gbanwanụ nni eji wee wele ịghọtago ọ bịa bụrụ ibe m na-ekwukwa abụrụ ọ bụrụ wickedness na o nwere ebe wickedness adụrụ ọ bịa ọ bụrụ greediness ma whatever ibe m na-ekwugodo nụ bụ ịchịkọgodo onwe anyị ọnụ ịghọtago na ọ nya ka nji maka ya bịaba ndị ọzọ ma greediness o ma wickedness m ka ga-ekwu ya na other videos mana video nke tata bụ ka anyị kọwala ndị otu anyị particularly ụmụnne anyị to go confuse na-ewu na anyị ghara achịkọnwu onwe anyị anyị ji wee e, isi isi ekwere anyị ekwe na ibe ọbụla ekwuru ewu ibe kama anyị edozi edozi anyị ghasa m wee sị ka m jụọ ka m jụọ maka na echekọtago m nyanwụ ibe ọ na-eri m nri na arụ m wee sị ka m jụọ ka m sị ajụjụ m abụrụ i jee ebe ọbụla a na-azụ abịa ma n'ana Igbo ma n'ugwu Hausa dị ya ma Lagos dị ya ebe ọbụla a na-azụ abịa e nwere market ndị Igbo ga-anọrịrị ya ka e were example Ọnịcha market Ariaria Aba market ka e were eh, Lagos ma Odo Olowu ma Oshodi market ma Idumota ịghọtago ma Aspamda ba ebe ọbụla ndị Igbo na-azụ abịa ajụjụ m wee bụrụ kedu ibe mere na ba anara agha na-ekpoko ebe a nwụ abịa na onye ọbụla anọrọ onye zụcha abịa ọ naa etie iwu onye ọbụla e-follow iwu nke nke Ọnịcha main market a na-ekpecha ma rosary oge rosary ruo o nwere ị ga-azụ abịa sọgodo gị vutere ya bank ka ị wee goro ya abịa ọ ghara ekwelesi gị and adị m sure na ọ ka dị otu ahụ m wee na-asị ka m jụọ o soro n'ibe a na-akọwa ịghọtago ndị uchebe e, ndị ọkachamara na-akọwala anyị na anyị ghara achịkọtanwu onwe anyị ọrọkwa ndị Igbo sị na ewele e, e, ka nwune nwune dị wee maa ka nwune nwune ga-adị ịghọtago ọrụ ewele nwa obere wee maa ka nnukwu ga-adị ndị na-achịkọtakwa onwe be bụkwa ndị ewere na amara ibe o mebi na ba agụrụ akwụkwọ ma ọ na-eji gbawa nnụnụ eji wee were ọkwa ba na-achịkọta onwe be a bịa etie iwu n'abịa o nwee onye nwere nsogbu a ga-enwe chairman a ga-enwe committee mbọsị a sị na aghara azụ abịa na a ga-eme environmental eme environmental wee na-asị ka m jụọ wee sị ọkwa ndị nwa sị na ba mara ibe ọkwa ba na-achịkọ onwe ọkwa ndị nwa sị na ba gụrụ akwụkwọ na-achịkọ onwe ịghọtago ọkwa ajụjụ ka m jụrụ ebe ọbụla ndị Igbo agbakọ n'ọnụ a na-eme anything ọsọgodo ya bụrụ ebe a na-eload ibe na park ba na-enwe guideline because ọ bụrụ na enwere guideline mma niile abụrọnụ Kiliwi Nwachukwu ndị bụzi Kiliwi Nwachukwu etigbuonu ndị ọzọ and a ga-eme ya nwe ibe abịa n'ọkọchị onwe be yara abụ na polisi abata ebe a bụ ogologologologologolo polisi abata and ibe na ibe polisi ji abatakwa bụ ndị bịa ịzụ abịa o sebeziele ndị be anyị na-elesi be abịa ba ghọtawie onwe be ọkwa ya bụ na-akpọ polisi ekwetago ehe so m wee na-asị this law and order onye kụziele be ibe nwa a sị na ba ghara achịta onwe be onye kụzi ọkwa ka uche unu dị ya maka ndị a na-aghọrị ndị a na-aga abịa akọrọ ozugbo e, e, ekwebe na ndị Igbo abụrụ nke na ba ghara emenwu nke na ba ghara emenwu nke ịghọtago m wee sị ka m jụọ onye nwe ajụjụ ma onye nwe ibe ọ ga-acontribute ma onye nwe answer na ajụjụ m ya biko ya jebe na comment section na ọ ibe anyị niile na-eme ọ bụrọ sọ m o nwee onye okwu m gbagwoju anya ya jebe na comment section ka o jee tinye aka suggest ya ibe ịghọtago mana ibe m na-ekwudobe bụ ka uche anyị dị ya ịghọtago because na ibe a nwa a na-ekwu some of ibe a na-ekwu maka ndị Igbo bụ just no out of jealousy ma onye aghọtara otu ndị Igbo si wee nọrọ maka na smart anyị dị na-agha obodo arụ onye nwa ka ọ sụrụ ya ịghọtago onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị ọ ga-adịla anyị niile na mma ị nụgo ụmụnne m nke onye na-eme dụra mma ya na-emesi ike na Chineke nọ ngwanụ anyị enwe na next video ngwa ka ọ dịnụ